ni n bɔra yen fɛn o fɛn bɔra dugu min na ka na fara buguninkaw kan an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye
an bɛ tila ka ala fo ala min sɔnna an ka se ka sigi ka dakurunya fila fɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ jigi kun t'o kan

moriw bɛ yan waliyiw bɛ yan siga t'a la maa maa bɛ yan a bɛ yan n'a ye min fɔ ala ye a bɛ sɔn an karamɔgɔ b'an kɛrɛfɛ yan sabali ni muɲu ni yɛrɛ dɔgɔya min b'a la ni nin kumana ala fɛ a bɛ sɔn siga t'o la
waliyiw fana bɛ yan a caman de bɛ yan kumana alihamudulilayi an sera ka miniti fila sɔrɔ ka se ka kuma buguninkaw fɛ siga t'a la ɛɛ buguni musow an b'aw fo u ye foli minɛ a ni ce cɛw ni ce musow ni ce ah.
diinɛ in muso t'a kɔfɛ fɛn ye dɛ ayi mɔgɔ fɔlɔ min ye dulɔki tigɛ kira la ka tɛmɛ tɔw kan ko a k'i da ka sunɔgɔ k'a lafiya muso de don cɛ tɛ dɛ seydatu khadija
ale de y'an ka kira ta baaradenya la baaradenya emploi de commerce siga t'a la seydatu khadija ye kira ta de emploi de commerce n ka baarakɛden de n b'i sara k'a jogo ye k'a kanu a jogo fɛ a n'a ka miliyardɛriya k'i yɛrɛ di alakira ma sallallahu alaihi wasallam ka k'a muso ye seydatu khadija musoya tɛ ko fitinin ye silamɛya bolo o de la maga minɛ don y'a dɔn ko gɛlɛyara kira bolo a bɔra o a ye maga bila ko gɛlɛyara ayi tiɲɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ dekun bɛ yen nka fura min b'a la ala y'o fɔ ko fasibiri lihukumi rabbika muhamadu sabali ala ka kiiti kira bɔra a taara maka ɛ madina ala y'a se juguw la a ye maga minɛ maga minɛ don kira bɛ hinɛ kojugu silamɛ ka kan ka hinɛ siga t'a la kira ko n sera n juguw la u ko k'u bɛ don maga kira ko maa ti don u ko kira ma mun kɛra ko la ko maa ti don ko n'an donna su fɛ mɔgɔw hakili bɛna wuli ni mɔgɔw hakili wulila taafan tɛ mɔgɔw la alahu akubar ala y'an se maga na nka an ti maga minɛ su fɛ an bɛ si kɛnɛ ma yan ni dugu jɛra ni ala ka diɲɛ ye an bɛ don maga alahu akubar bɛ kɛ kabini o yɔrɔ la nafigiw wulila ɛɛ cɛ a faso kanu de y'a minɛ ɛɛ faso kanu de y'a minɛ nafigiw tun bɛ ala kira nɔfɛ de olu de y'a sɛgɛn kojugu ne m'a dɔn dɔnnibaa jumɛn bɛ ala ka dugukolo kan k'o b'a fɔ ko a ti fɔ ko kira ka sahaba dɔ man ɲi kira y'a ka sɛgɛn sɔrɔ jɛni fɛ o sahaba nafigi minnu kun b'a nɔfɛ kira ka ɲani sɔrɔla olu de la k'o tɛ se ka fɔ kabini o yɔrɔ la nafigiw wulila ko kira ko cɛ faso kanu y'a minɛ kira ko sɔrɔ silamɛ an bɛ si yan ni silamɛ sera a bɛ yafa siga t'a la o don ni bolongɔni sin tan dɔrɔn maa ti balo makan o don a bɛɛ bɛ faga k'a ban siga t'a la hɛrɛ bɛ si fana mɛ kira ko la hmm. dɔ nana kira ɲininka ko e bɛ si min ko e bɛ t'i ka so a ko so bɛ n bolo wa kira ka so n'o ye seyidatu kadija ye min d'a ma u nalen madina kafiriw y'a feere mɛ kira ko an bɛ si yan an bɛ si kɛnɛ ma de an tɛ don makan dɛ bon silamɛw ka kan ka nin bɛɛ de ta ka ibaru ta nin na ka taasi ka miiri an bɛ kira min nɔfɛ a kun bɛ mun kɛ mɛ anw silamɛw bɛ min fɛ bi asafurula anw selilaw bɛ min fɛ bi jango selila karamɔgɔw n ka karamɔgɔ dɔ lebutɔ ye n ka karamɔgɔ dɔ malotɔ ye ne yɛrɛ ka n jija ka karamɔgɔ dɔ malo e bɛ ala kira nɔfɛ ayi i tɛ foyi nɔfɛ kulubali ala ko bɛ min ayi o tɛ yen i ka kan ka fɛn min sutura n'a malola i man ka sɔn fɛn min ka malo k'i balolen to ni e yɛrɛ ko i b'o malo ni mɔgɔw bɛ ko dɔn u b'a dɔn e tɛ ala fɛ i tɛ ala kira fɛ sahaba nafigi minnu ye kira degun dɛ o bɔnnaw don tiɲɛ alahu akubaru aa zamzam siga t'a la fiyewu ayi yɛlɛmabali don fɛ an ka silamɛya histoire bɛɛ ye taasi ni miiri de ye tiɲɛ ɔh n bɛ na alahu akubaru ala kira kisi nɛɛma b'a ma ɔhɔ aw ka ɲininkali kɛ histoire la oh. a selen makan na ka fanga sɔrɔ a ko an ti don makan an bɛ si yan oh.
a sira min
a ko k'a ka tilisi gosi a muso kaburu la seydatu khadija maa o maa ti ɲuman dɔn kafiri don siga t'o la hali n'a bɛ seli u kana tromper ni seli in ye sa ayi o ko tɛ cɛ dɔ de tun bɛ yɛlɛ jumadonya fɛ yanni kira ka na ale de bɛ yɛlɛ minibaru kan ka kira mankutu muhamadu bɛɛ tan ala de ye madinɛkaw sɔn muhamadu bɛɛ tan ala de ye nin kɛ madinɛkaw ye a ye ɲininkali kɛ kafiri sara cogo di
ale de bɛ ala kira mankutu yann'a ka na juma na ni kira donna ale bɛ sɔrɔ k'a sigi kira bɛ kutuba kan
a ye kafiri sacogo ɲininkali kɛ seli ko don wa ayi o ko tɛ kisi nɛma b'a ma ko a ye n ka tilisi gosi n muso kaburu kan o y'a sɔrɔ a muso sara sayidatu kadija u ye tilisi gosi kira nana don k'i da yen de a muso kaburu muso kɛrɛfɛ kaburu kɔnɔ ka kunun barika da a muso ye muso in ye kira ta a ye fɛn bɛɛ k'a ye mɛ muso fatura san min na kira binakɛ fatura o san kelen jigiya nɔgɔyara a mɔkɛ
o bɛɛ banna o kɛra min na gɛlɛya wulila kira kan a ma se ka to jigi bɛ yen o ala de ye fɛn dɔw kɛ jigi ye n'o bɔra i bolo dɔrɔn ala kana an jigi tigɛ ala de ye fɛn bɛɛ jigi ye mɛ ala tilala ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn jigi ye
tawuhidu ko t'o la dɛ ni minɔgɔ y'i minɛ ala bɛ yen o mɛ n'i y'i bolo kɔrɔta ala ala ala
tawuhidu minɔgɔ bɛ ne na ala ala minɔgɔ b'i fa k'i tɛgɛ jannen to. Alors,
ala bɛ yen mɛ ala ye hakili dɔ d'an ma ko an ka fɛn dɔ kɛ cogo dɔ ye k'o bɛ mago dɔ ɲɛ an ye a bɛɛ bɛ bɔ ale ala de yɔrɔ mɛ a ye fɛn dɔ bila k'o bɛ fɛn dɔ kɛ
fo an ka jɛn ni nin de ye
kira kisi nɛma b'a ma silamɛw kan k'u janto nin na ni mɔgɔ min ye ɲuman k'i ye kana ɲinɛ
kana ɲinɛ mɔgɔ ka ɲuman kɔ kafiri kafiri n'a fɔra an fɛ yan ko kafiri sinɔn ko selibali non non non kuranɛ jiginna ka kafiri tɔgɔ sɔrɔ arabuw fɛ yen
a bɛ fɔ jɛni ma arabuw fɛ arabukan na ko kafiri kafiri de kɔrɔ ye ɲuman dɔnbali
arabukan yɛrɛ la kɔni mɛ diinɛ y'a ta diinɛ y'a ta k'a bila mɔgɔ la min ma ala ka ɲuman dɔn
ala y'i bila i ba denso kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn a ye taa dɔkitɛriw fɛ yen sage-femme o ye bi de ye o ye bi de ye a ye t'i pese taa eko kɛ o ye bi de ye o anw bɛɛ bangena eko kun tɛ farafinna yan ala y'i bila i ba denso kɔnɔ kalo kalo kɔnɔntɔn dɔkitɛri t'i lajɛ i ti furakisɛ kun i ti taa pese sazi famu tɛ yen ala de bɛ ka k'i kɔlɔsi ka tila k'i bɔ k'i balo anw tile kɛra tuma min na o y'a sɔrɔ eko tɛ yen a ye kɔnɔma pese tɛ yen mɛ bi ah. ni muso ye kɔnɔ ta den bɛ san de i bɛ wari bɔli daminɛ
peseli daminɛna pikiri daminɛna furakisɛ kunu daminɛna a kana kɔgɔ dun o nasɔngɔ bɔ daminɛna o denw dɛ anw ka kɛ n'u ye anw ka kɛ n'u ye
n bɛ fɛ k'a f'i ye ala de ye mɔgɔ dan n'a ka se ye e ka bange o ala k'e fitininima lana e ka kɔrɔbaya i jurangolo b'i yaala i bɛ sugunɛ kɛ i ti maloya f'i yɛrɛ nana ala ye hakili d'i ma k'a fara fara ɲɔgɔn kan fo bi i maloyara i ti sɔn abada hali mɔgɔ k'i kanangolo ye janko k'i jurangolo ye kumana ala min y'o bɛɛ k'i ye e kɔrɔbayara a fɔra ala bɛ yen e ko ala tɛ yen ko e kɛra fitiriwale ye kumana arabukan u bɛ wele diinɛ na ko kafiri ah! ala ma fitiriwale ala ma Alahu akibaru o ye wulibali ayidara
a ye ɲuman dɔn walahi siga t'o la
an ka kira sira muso kaburu de la fatuhu maka an bɛ nin bɛɛ fɔ an ka miiri ninnu na silamɛya tɛ an ka ɲɔgɔn nɛni Alahu akibaru ne ye nin fɔ siɲɛ caman walahi mɛ e saralen don min kama ɔhɔ ni maa min ko a bɛ e bɔ ten naam o tigi fililen don siga t'o la nka min ma sara a kama n'o bɛ ala fɛ o bɛ dan ala danyɔrɔ la tiɲɛ siga t'o la n bɛ fɛ ka mun fɔ naam anw ka diinɛ ma an ka mali yɛrɛ ta exemple la wala ne tɛ silamɛ si dɔn mali kɔnɔ bi ko a tigi bɛ waajuli kɛ ko maliyɛn don bi i wolola
ka wahabiyaya sɔrɔ yan siga t'o la
i wolola ka sunamɔgɔya sɔrɔ yan i wolola ka tijaniya sɔrɔ yan i wolola ka n da si la sɔrɔ yan siga t'o la i y'u sɔrɔ yan o u sɔrɔla yan
o tuma na ni an nana nin bɛɛ sɔrɔ
anw ye wahabiya sɔrɔ an ye a tɔgɔ ye di sunamɔgɔ sɔrɔ tijaniya sɔrɔla kadiriya sɔrɔla safiya sɔrɔla ne tɛ nin si la bɛ yen an y'u bɛɛ sɔrɔ yen n'i y'u bɛɛ sɔrɔ yen kaban i bɛ taa k'u bɛɛ to yen o tuma na e ye mun suwazi nin bɛɛ la e ka taabolo ye jumɛn ye o ta
o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka maa wɛrɛ ka taabolo bonya a bolo a bɛ fɔ olu de ma ko silamɛw a nka ni ne ta tɛ maa o maa mana ta kɛ n'o tɛ ne ta ye n'i lebu o ye firawunɛw de ye siga t'o la
alors an silamɛ dama foyi tɛ yen min b'an dɛsɛ ka bɛn siga t'o la kɛlɛ t'a la o ayi o t'a la e ko ko e tɛ mawuludu fɛ dalilu b'i bolo k'a ti bɛn alihamdulilayi ah! o t'i ka danaya ye wa liberite kan ka to bɛɛ bolo i k'i ka miiri kɛ ka fɛn dɔ ɲini o e ka miiri y'a yira ani i ka kalan ko mawuludu ti bɛn où est le problème
mawuludu ti bɛn e fɛ o y'i ka kalan ye mɛ ne y'a kalan cogo min na ne ka dalilu bɛ n bolo mawuludu bi bɛn
e dun y'a dɔn fo ka taa diɲɛ wuli hali ni ni jinɛw nana
e tɛ se ka ne bɔ n ta kan ayi alahu akubaru o tɛ kɛ o tuma na mun bɛ yen
ne to n ta kan kuma i ka mɔgɔw fɛ don o don a f'u ye ko mawuludu ti bɛn mɛ na n'i ka dalilu fana ye i k'o d'u ma ko mawuludu ti bɛn
ne min ko mawuludu bi bɛn ne fana bɛ n ka mɔgɔw wele mawuludu bi bɛn n bɛna ni n ka dalilu ye n b'a yir'u la diɲɛ bɛɛ mana dalilu ninnu mɛn
ni min y'i ta faamu o bɛ fara e kan ni min ye ne ta faamu o bɛ fara ne kan kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen aa zamzami alahu akubaru a nka n'a ma kɛ ne ta ye maa ti si nin na e ye jɔn ye
ninnu de ye silamɛya firawunɛw ye tiɲɛ siga t'o la u tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ ayi i bilala ka na taa nin de defan ɔhɔ wa a fɔ k'o don dɛ siga alahu akubaru a bani cɛ fila delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ donso fila don ɔhɔ u taara tile kungo kɔnɔ ala y'a kɛ ɔh,
donsoya u ma kungo ma ja siga mɛ u natɔ ɔhɔ u ɲɛ bɛ gingin dɔ sigilen la dugu ma a donsokɛ ko kelen ma ko eh, sogo filɛ i n'a fɔ ko sinɛ filɛ sinɛni filɛ
e eh, donsokɛ dɔ in y'a lajɛ tan e eh, o ko ko sinɛ tɛ dɛ a ko sinɛ don
eh, a ko n ka cɛ ɲɛ b'a la koyi sinɛ tɛ dɛ a ko ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sinɛ don o tuma na u taamana ka na
fo ka na surunya na cɛ bɛ ka k'a fɔ cɛ dɔ ye ko kɔnɔ don koyi cɛ ko ko kɔnɔ tɛ ko sinɛ don u sera a ma min kɛ a panna ah,
u ɲɛ bɛ kɔnɔ taatɔ la cɛ ko a ma ne m'a fɔ i ye n ko kɔnɔ don a ko ghazalatun wa in tarat
a ko sinɛ don hali n'a panna sinɛ don
mais A ma i ma silamɛw man ka kɛ sentinelle ye ayi i bɛ sentinelle kɔrɔ dɔn wa ɔhɔ kɔrɔbɔla ko i jɔ yan Allahu akbar kan'a to maa ka tɛmɛ yan siga ah sɛfu de y'a fɔ siga t'o la sɛfu ye ordre di ka ban e k'i jɔ yan Ɔhɔ. kan'a to maa ka tɛmɛ yan tiɲɛ kuma duman de b'o la ayi i b'i jɔ ah non n'i nana a b'a fɔ non taa yen fɛ n'i ko i bɛ kuma cogo cogo non consigne de dira ko maa ti tɛmɛ sentinelle jɔra ko maa ti tɛmɛ maa bɛ tɛmɛ de a tɛ tɛmɛ o tuma na silamɛ ti kɛ sentinelle ye ten sinɛ don hali n'a panna o ye a dir'i ma ko t'i jɔ ni nin ye nin kana bɔ i bolo dɛ n'i ko i b'o far'i kan o ti sɔn parce que o ta dilen don a ma o ka sɔrɔ b'o la n'o faral'i kan a bi
bin o de y'anw ka silamɛya gɛlɛya mali la yan walima afiriki yan walima diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an tɛna don histoire la bi
mais ni dɔɔnin farala si kan hali n'o ma kɛ waajulikɛyɔrɔ la silamɛya ye mun ye mun donn'a kan silamɛw ma bɛn mun na u fara kun ni dɔɔnin farala si kan kunfinw bɛna sɔn siga t'a la a dafalen ni ala sɔnna n bɛ fɛ ka min fɔ ye kunfinw n b'a dɔn an min min bɛ fɔ u b'a dɔn parce que ala y'an bɛɛ da ko an ka kɛ silamɛ ye mais a ko baganw sen t'a la mais mun na a ko anw ka kɛ silamɛ ye anw mɔgɔw ko a ye hakili di an ma o hakili miiriya kɔnɔ i bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ni kuma fɔra jama ye a bɛ faamu ni hakilitigiw bɛ yen n'u y'a analize u b'u ta fan dɔn siga t'o la n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya ye diinɛ min ye a donna mali kɔnɔ don cogo min na maliyɛnw y'a minɛ minɛ cogo min na n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kun b'u bolo bilahi mali kun bɛ diya sous-région bɛɛ ye siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye silamɛya b'anw bolo yan cogo min na c'est-à-dire selila ka ca yan cogo min na misiri ka ca cogo min na karamɔgɔ ka ca cogo min na n bɛ ala fɛ ka ca cogo min na ni tiɲɛ kun fɔr'u ye mali kun bɛ lafiya siga t'o la mali kun bɛ lafiya parce que u y'an ka bazi bazi de man ɲɛ an fa bɛ ka ka nɛni nin de la an ba bɛ ka ka nɛni nin de la dɔrɔgutalaw bɛ ka ka sara k'u k'an nɛni nin de la mais hasbunallahu wa ni'mal wakil allahu akbar bisimila kayi ajira silamɛya bazi min dira ma anw fɛ yan n'an y'o kɛ bazi ye o de y'a o de kɛra tiɲɛni ye alahu akubaru mun dira anw ma yan ɔhɔ seli sigee ɔhɔ sun alahu akubaru jaka bɔ hiji tiɲɛ siga t'o la a banna hewu ɔ n'i ka dɛbɛnnin yer'i bolo dɔrɔn k'i ɲɛsin alahu akubaru ɔhɔ aw de ye silamɛ ye sa sigee mais o alahu akubaru in kɔnɔ ɔhɔ i bɛ walimuso tigɛ tiɲɛ i denw bɛ ka ka wolo wali duw kɔnɔ tiɲɛ alahu akubaru o caman hasidi tɛmɛnen t'i kan sogo kɛnɛ bɛ ka taa don i sɛnɛkɛɲɔgɔn ka foro la k'a ka foro ka cɛn furamugu bɛ ka yuguyugu ah. cɛ ka bitigi da la k'a garisɛgɛ ka nagasi a bɛɛ de ta ye alors mais ni mikoro ko alahu akubaru a daminɛna dɛ a daminɛna amara e labɛnna hɛ misiri welela dɛ a banna gɛri in ye nin de ye an bɛ sa a kan dɛ ah non non an tɛ rekile nkalonfin mɔgɔ bi sa misiri kɔnɔ kafiri min sara a ka boli kunna a ka kus'i ye ala fɛ

ne ye hakili jiginna aya suran kelen dama ta kunfinw dama hakili jiginni tɛ dɛ ka an karamɔgɔw fana hakili jigin kuranɛ de y'an ka fɛn bɛɛ ye kuranɛ de y'an ka fɛn bɛɛ ye
hadisa minnu fana ni mutawatiriw don o faralen bɛ kuranɛ kan hali min tɛ mutawatiri ye n'a kɛnɛya sabatilen don o faralen don kuranɛ kan ka baara nɔgɔya silamɛw bolo anw bɛ baara k'o de kan mɛ kuranɛ n'a kun faamuna an tɛ kɛ tan n bɛ fɛ ka mun fɔ an bɛɛ bɛ kuranɛ kalan kuranɛ karamɔgɔ bɛɛ sunkalo fɛ bɛɛ bɛ tafsiri a bɛ tafsiri ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔw bɛ sigi ko an bɛ tafsiri kɛ mɛ i yɛrɛ bɛ karamɔgɔ dɔ ka tafsiri lamɛn a bɛ ka ka kuma ten c'est à dire a bɛ ka k'a lɛtiri kalan quoi ala ye kuranɛ min jigin a bɛ ka k'o de fɔ dɛ mɛ a bɛ ka lɛtiri de don mɛ détail ayi o t'a la
ka ta'amuku kɛ fana fi talabillahi litilka al-aya aw sura o tɛ yen ayi o t'a la n'i bɛ ka kuranɛ kalan kuranɛ ye ala kumakan de ye ka na di an ma n'i y'o lɛtiri kalan ten walima k'a discours kalan ten sans détail i yɛrɛ m'i miiri a kɔrɔ la i m'i miiri ala mago bɛ mun na o kuranɛ foyi t'e bolo
o de degun b'an kan n'o tɛ kuranɛ y'a ban koyi
kuranɛ y'a ban n ye suran kelen dɔrɔn ta
wa shamsi i y'a dɔn bɛɛ b'o dɔn o dɔnnen don wa shamsi duguma suran don o don alahu akubar i dira mɛ n'i ye wa shamsi lajɛ k'a kalantɔ lajɛ an ka karamɔgɔw fɛ tafsiri la kalandenw ye
i bɛ bana wa shamsi dama tɛ dɛ kuranɛ bɛɛ alahu akubaru tafsiri la i bɛ bana alahu akubaru bilayi parce que i yɛrɛ b'a ye karamɔgɔ bɛ ka min fɔ a tɛ ka k'a hakili boli ala ka kuma kan
a tɛ ka ka ala ka jalala lajɛ a kumatɔ a tɛ ka k'a lajɛ nin kuma in kɔrɔ ye di wa shamsi ta
kalenko wolonwula de b'a la mɛ n'an yɛrɛ y'a lajɛ dutigi cɛkɔrɔba diminen a ka du kɔnɔ
a ko n kalenna ala la duden bɛɛ b'a lamɛn o yɔrɔ la a bɛ fɛ ka mun fɔ siga t'o la dutigi diminen k'i kali
duden bɛɛ b'a lamɛn a mun bɛ yen musow b'a lamɛn a denw b'a lamɛn mun bɛ yen bɔ y'i kali
bɔ y'i kali kabini o yɔrɔ la e e hakili ye fɛn dɔ sama ka ban ko an k'a lajɛ mun bɛ yen
mɛ bɔ tigi kalenna. i tɛmɛn'o kan lɛtiri lama ko in ma faamu a ma faamu wa shamsi dama lajɛ ala ko wa shamsi kɔnɔ a ko wa shamsi wa duha ne ala kalen tile la min kɛnɛ bɛ ka yeelen bɔ aw ye

mɛ nin kelen o kelen kalen nin kelen o kelen i bɛ kalo k'a kɔrɔ kan k'a fɔ kalandenw
recherche scientifique yɛrɛw ka ɲinini na wa shamsi wa duhaha kabakoba de bɛ yen
tile n'a yeelen mɛ ka sɔrɔ tile bɛ se ka bɔ yeelen t'a la kabako dama bɛ na recherche tigiw yɛrɛw fɛ minnu tɛ silamɛ fiyewu wal kamari iza talaha n kalenna kalo la n'a tugura tile nɔfɛ
waleyili iza yakshaha n kalenna sufɛla la ni dibi don a ma dan ye dɛ a ko wasamai wa ma banaha ne ala kalenna kabakolo la ani masa min y'a dilan
a ko wal ardi n kalenna dugumakolo la adamadenw aw bɛ min kan wa ma tahaha ani masa min y'a fɛnsɛn aw sen kɔrɔ

a ka cɛnni na wa takwaha an'a ka ala ɲɛsiranɲɛ la kalen wolonfila ala y'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na mɛ jawabul kasami kɛra mun ye cɛkɔrɔ ala ko sisan kadi

mɔgɔ min y'a ni ko k'a jɛ k'a sanuya ah! mɔgɔ min y'a ni ko k'a jɛ k'a sanuya amin k'i ni ko ka bɔ walimuso jurumu na k'i ni ko ka bɔ hasidiya la k'i ni ko ka bɔ walinafolo deturunnɛli la k'i ni ko ka bɔ janfa dabalijugukɛ la k'i ni ko ka bɔ nkalontigɛ la ala kɛtɔ ka kira ci a ye mun fɔ a ye a ko wasiyabaka fatahir a ko mamadu n ka kiraya lase nk'i ka fini saniya fɔlɔ wasiyabaka fatahir i ka fini saniya an ye mun ta saniya la k'i ka t'i ka dɔlɔki ko k'a jɛ fini saniya o bamanankan b'an yɛrɛ fɛ yan aa karisa i ka fini nɔgɔlen don dɛ karisa ka fini nɔgɔlen don a n'o dugumakolo nɔgɔ ko tɛ ko jo i jogo ka jugu karisa ka fini nɔgɔlen don karisa ye jogo jugu ye o tuma na wasiyabaka fatahir muhamadu i ka fini saniya yanni i ka kiraya lase ko i bɛ ne ala bato i ka fini saniya ji saniya bɛ se ka y'a la mɛ a ti dan yen dɛ wasiyabaka fatahir i ka fini saniya o kɔrɔ i jogo dilan ka ɲɛ o tuma na yan a ko maa si kunna ti ja kada aflaha man kaleni wolonfila kɔfɛ mɛ i yɛrɛ bɛ tafsirikɛlaw tɛmɛntɔ ye nin kan i b'a fɔ u m'a ye kada aflaha man mɔgɔ de kunna jara lahara mɛ an karamɔgɔ e kɔni kalanna i ye kuranɛ durusi durusili dama tɛ e bɛ fɛn dɔn kuranɛ na hali kira tile la maa t'o dɔn mɛ o dɔnniba in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko yɛlɛmɛna e bolo wa a bɛ ala bolo de ni ko bɛ ala bolo ala ko maa ti don alijinɛ na kada aflaha man mɔgɔ de kunna jara zakaha Allahu akbar mɔgɔ min y'a ni saniya yanni ka se ni ala ma Allahu akbar ah sigei amin mɔgɔ min y'a ni saniya yanni ka se ni ala ma Allahu akbar an kana karamɔgɔw an kana mɔgɔw nɛgɛn wa ma ala rasuli ilal balagh tiɲɛ siga t'o la foyi tɛ kira ka ciseli kɔ a ye wulibali fɔ ala ka jɔnw ye tiɲɛ n'u ma sɔn Ɔhɔ. aw y'a seko kɛ tiɲɛ siga t'a la ah Haïdara Allahu akbar

ni ko k'a jɛ nka mɔgɔ kunna koyara man dasaha ni maa min y'a ni ɲagami janfa ni namara mm, siga t'o la asilamɛw n'a danna nin kuranɛ suran kelen ma nin b'a bɔ walahi nin b'a bɔ degun jumɛn bɛ jamana in kan bi janfa ni nkalon siga t'o la o don seli kɔni an bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ misiri yɛrɛ bɛna caya so ye mɛ ni ne kumana aw fɛ ala kira ni sahabaw aw m'u ye ne m'u ye mɛ n'a fɔra o fɛn o fɛn ko kira ni sahabaw foyi t'i dingɛ a kɔnɔ jogo ɲumanya ɲɔgɔn kanu sabati hɛrɛ siga t'o la o dama don mɛ anw de ko an bɛ ka k'olu ladege bi karamɔgɔw de bɛ kira nɔ na ala k'i sara karamɔgɔw de bɛ kiraw nɔ na bɔn o kumana ni karamɔgɔw bɛ kiraw nɔ na karamɔgɔw de ka kan ka kiraw jogo jira kunfinw na n'i da ye wa ɔhɔ n'i da ye an'i yɛrɛ jogo ye a silamɛw lahara a ma nɔgɔn dɛ a yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la seko tɛ miliyari b'i bolo i bɛ sa k'a to faama sɔrɔdasiw kɛn bɛ k'i garide marifa b'u bolo kolonkalani b'u bolo n'o ye lanserekɛti ye o b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo u bɛ ka k'e garide mɛlɛkɛli mawuti b'i ni ta hali hali maa ti kuma

don dɔ la a bɛ k'i n'a fɔ an kun tɛ yan ɔ i kelen dɔrɔn de bɛ ta ka bɔ i ka so han i yɛrɛ i ye tɔɔrɔ bɛɛ kɛ yanni i ka so in papiye sɔrɔ a jara don o don i bɛ mɛri fɛ yen i bɛ tile k'i sigi a b'a fɔ sini i ka na fo ka taa papiye sɔrɔ ka tila ka baara daminɛ ka so jɔ ka nafolo ɲini ka muso furu. ka n'olu bila so kɔnɔ ka denw sɔrɔ k'olu balo k'u furakɛ ɔ nafolo sɔrɔla hɛrɛ sɔrɔla mɛ sɔɔni dɔrɔn ah! i ni bɛ bɔ i la i yɛrɛ denw dɛ olu de bɛ mɔgɔw wele ko a ye na dɛ amara a i ka cɛ a ka a ka fɛn ma ɲɛ dɛ e a fatura e a fatura sisan la ilaha illallah oh! wa a banna koyi i ta banna dɛ wari bi to yan fɛn bɛɛ bi to yan ala ala de b'i kɔnɔ sa eh, ala b'i kɔnɔ oh! min b'a juge a kɛra a ɲɛ na seere wele t'a la a kɛra ala ɲɛ na i ye fɛn o fɛn kɛ ala bɔra a bɛɛ kalama han siga t'o la ala b'a bɛɛ kalama i bɛ sɔrɔ ka cɛ an karamɔgɔ ka t'i da dingɛnin in kɔnɔ a koronnen don i yɛrɛ denkɛ bɛ yen i den bɛ yen i kɔrɔw n'i dɔgɔw bɛ yen maa si t'a fɔ ko a y'a muɲu dɔɔnin la a y'a teliya sa n'u ma na a tɛ taa n'a ye wa n ko jigitigɛ da de don i yɛrɛ de bɛ tugu u kɔ i fa b'u bolo an ka taa n'u fɛngɛna u b'a ni den ka dɔgɔ yɛrɛ u b'a la a den bɛ den nana lasina ye na jigin yan ah! den fitinin jigin dɛ i k'i fa i ka mɔgɔw dɛmɛ a k'a fa su da ah! jigi tigɛra tigɛra fo ka s'a dan na ami i datugulen sa Eh, mun bɛ yen i sara ka dɔɔnin min to i musow b'a daminɛ ha a kana sɔn e kile dɔ in bɛ min a ka kɛsu kile a y'o ɲini dɛ a y'o ɲini minɛta kan'o sɔrɔ a ye kɛsu kile ɲini walahi a kɛra i la ɲinɛnkɛre ko ɛ kɛsu kile bɛ ɲini mun kama a muso bandi dɔ kana taa dayɛlɛ ka wari ta o kumana a ye kɛsu kile ɲini dɛ kabini yen hmm. min b'a ta fɔ min t'a ta fɔ bɛɛ bɛ miiri daminɛ i musow kɔni dɔ b'a miiri ɛ a dɔgɔkɛ in kɔni o na ne furu siri dɔ b'a fɔ ne kɔni ti furu a dɔgɔnin ma o ni maa tɔgɔ k'o fɔ dɛ o kelen bɛ ka k'o fɔ
ne kɔni ti furu a dɔgɔnin ma
a terikɛ musa jan in kɔni ne kɔni n ɲɛsin b'o de la a kɛra jeni na a kɛra i la a kɛra de la siga t'o la ha o kuma na i ka sini labɛn i yɛrɛ ye siga t'o la i ka denmisɛnw ladon i k'u jogo dilan
la yadkhulul jannata sayyi'u milka ala kira ka wulibali don maa o maa sara ka mara jugu to i kɔ ko ala y'arijinɛ haramuya
ah!
i denw ka sa k'i denw to walimuso tigɛ la ka sa k'i denw to babila janya la e bɛ misiri kɔnɔ e m'i denw jogo dɔn e ka sa ten hali n'i ni kira tun sera lahara o kulu ɲɔgɔnna i bɛ taa janamɛ kɔnɔ kira ko lamɔjugukɛla ti kisi
olu denw de filɛ mɔgɔw la nin. tiɲɛ siga t'o la fan bɛɛ. faw bɛ misiri kɔnɔ denw de bɛ ka balaw jigin mɔgɔw kan baw bɛ misiri kɔnɔ o denw de bɛ ka balaw jigin mɔgɔw kan aw bɛ mun na misiri kɔnɔ ala ko lamɔkɛla jugu ti don alijinɛ na ne dɛsɛra bɛ yen
hali kira dɔw dɛsɛra mɔgɔ bɛ dɛsɛ i denw na i bɛ dɛsɛ i ka lamɔ dɔw la nka diɲɛ bɛɛ b'a dɔn i dɛsɛra ala b'a dɔn i dɛsɛra wa diɲɛ b'a dɔn i dɛsɛra
mɛ ani k'i denw bila bajanya la ten hmm. u bɛ dɔrɔgu ta ka mɔgɔw tɔɲɔ seli t'a la dɛ hali n'i sara misiri kɔnɔ i ti kisi karamɔgɔw a ye jɔ ala kɔfɛ a ka ala ka tiɲɛ fɔ
tiɲɛ fɔ t'i mangoya mandiya bɛ ala de bolo al izzatu lillahi jamian ah. bonya bɛɛ ye ala ta de ye siga t'o la a bani a ye to ala kɔfɛ
a ye to ala kɔfɛ karamɔgɔw a ye to ala kɔfɛ
a ye to ala kɔfɛ a kana siran dɛ a ye to ala kɔfɛ a ka ala ka tiɲɛ fɔ bilahi i bɛ min fɛ yan i b'a sɔrɔ i bɛ min fɛ yan i b'a sɔrɔ ah,
mawuli mɛ n'i ye mɔgɔ nɛgɛ i ka kuma diyara a tulo la mɛ a bɛ tigɛ i la dɛ a bɛ tigɛ a bɛ tigɛ i la ne y'o de fɔ karamɔgɔ ye waritigi wo faama wo an ka jɛ nin bɛɛ kɔ
an ka to faamaw ka faama kɔ a kana jigi tigɛ ala la walahi n'i y'i sɛmɛ ala la a b'i wasa
man yatawakkal ala allah kafa karamɔgɔw an ka tiɲɛ fɔ an bɛ balo hɛrɛ la yan an bɛ ala sɔrɔ hɛrɛ la i bɛ min namara tigɛlen don i la tiɲɛ siga t'o la a ye tiɲɛ fɔ kun fili allahu akbar ɔ
a ye tiɲɛ fɔ kun fili allahu akbar jamana tiɲɛna a tiɲɛna a fɔra éducation tiɲɛna dɔrɔgu siga o kɛra mali marabatiga ye bi allahu akbar mɛ an bɛ kuma faamaw fɛ don o don Ɔhɔ. an bɛ ka ka kuma u fɛ fana Tiɲɛ. mɛ faamaw denw t'a ta dɛ ayi allahu akbar olu lamɔna ka ɲɛ u faw bolo siga t'o la ah non a bɛɛ b'anw de kan anw faantan denw a bɛɛ b'anw de kan faamaw denw t'a ta olu bɛ ka k'u denw kalan de k'u éduquer ko n'u tɛ olu ka na anw mara an n'an denw mɛ anw denw de bɛ ka ka dɔrɔgu ta ka fanɛni kɛ ka banɛni kɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔ ni muru ye ka taa sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ k'u ka nafolo minɛ alors n'an y'an sigi ko faamaw a bɛ k'anw de la a bɛ k'an na siga t'o la mun na alimamiw tɛ kutuba yɛlɛ nin kan siga Allahu akbar a ka kan mun na karamɔgɔw tɛ waajuli yɛlɛmɛ dɔɔni ɔhɔ siga a yɛrɛ dun y'a dɔn i ni ala cɛ min fil'i kɔfɛ misiri kɔnɔ ka seli i y'a dɔn i ni ala cɛ a bɛ jahanamɛ kɔnɔ a ka mara cogoya kama wa e yɛrɛ bɛ jahanamɛ kɔnɔ parce que i ma fɛn fɔ a ye. tiɲɛ siga t'a la. karamɔgɔw an ka to ala kɔ. siga t'a la.
kana siran dɛ. ayi. ayi mɔgɔ caman se ko n'i y'a fɔ dɔrɔn u b'i neni. u b'i neni ala kira nenina. an nenina.
ala kira bɔra halalaya la k'a fa den tɛ.
ala kira ɲin fila karila kafiriw fɛ e t'o kalama wa ala kira gɛnna ka bɔ a faso la a taara sa tuma fɛ madina e ko i b'o kira nɔfɛ e bi siran k'u b'i neni neni bi mun ci a bi fɛn tiɲɛ tiɲɛnikɛla de ye n'i bɛ ala kɔ ni jinɛ ni adamaden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i kelen dɔgɔya ala b'i kɔrɔta siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye ala y'o fɔ kuranɛ na o ka bonya nka hayidara tɛna faama ma bilen dɛ musow ye dulɔkiba don n kan na ayiwa a yɛrɛ ɲɛ bɛ n parilen la ayiwa ala ka hɛrɛ caya buguni ala ka hɛrɛ caya buguni sɔli ala rasuli